Gwirani ntchito inu a dpp ndi onse a zipani zotsutsa ngati pali kuthekera. Mukamasankha cabinet yanu, mukamasankha ku ma board anu, akamapita anthu ku embassy amene ma contract awo atha kwina ndi kwinako, popita ku embassy ko tengani anthu oyenerera posayang'ana zipani. Nkhanitu nayi imene ndimafuna ndicheze nanu inu a dpp. a dpp komanso a utm chifukwa zipani zazikulu tsopano zimene tikumaziyang'ana ndi chipani cha dpp ndi chipani cha utm kudzabweranso mayi Joyce Banda. Ndimafuna kunena kuti tagwiranani manja, mupangane, ndimafuna ndikupempheni mupange pangano lonena kuti a Chakwera awa ndi chipani cha Malawi Congress Party chisadzabwerenso ndipo ndimafuna ndikupempheni kuti chipani ichichi muchimalize. Inuyo ta dpp a Mutharika kaya ndi a Ansah kaya ndi ndani kumenekoko, a Namalomba awa, a a Suleman, chipani ichichi cha mcp ichi, ichichi chatizunza 5 years ngati takhala 100 years ichi muchimalize chisadzabwerenso. A Malawi akhala akupempha kuti chipani cha dpp, cha utm ndi zipani zina zonse zigwire ntchito limodzi koma anali busy kumanyoza apm mayi patricia kaliati ndi chipani chawo cha utm A- atu a- akondwani nankhumwa anali bizi kumalimbana ndi apm panotu mwamva ma agent a utm aja a udf aja ayambano kunena tsopano kuti peter muthalika ndi wabwino kufuna maudindo a dpp mukhale ochenjera kwambiri musalole nyasi kuti zichitike abisala musalo a malawi congress party ena mwa iwo kufuna kupeza maudindo kumenekoko Ife a Lahiri K TV sitikulola kuti chibwana chichitikenso ku dpp ko. Osapanga mistake. Mistake ndi kamodzi, kuchita kawiri kumakhala kufuna. Dziko la Malawi layipa, dziko la Malawi lawonongedwa chifukwa cha Saulos Chilima ndi chipani chake cha utm. A Chakwera awononga, anapeza mpata woti atibere misonkho yathu chifukwa cha utm. A utm aja mwaonatu akubwera ngati angelo. A Peter wa Mutharika ndi chipani chanu cha dpp musalole kuti zichitike nyasi kubwere nyasi ku chipani chanu chionongedwe. Osapanga mistake. Musalole kuti agulugufe ena ake abwere ku chipaniko kuti azisokoneza. Musalole. Ankanyoza dpp daily daily. Ntchito yawo inali yonyoza dpp. Sankalimbana ndi chipani i, cholamula amalimbana ndi dpp. Achina Atupere Muluzi ndi anzizawo onse osawalola osapanga mistake amalawi ambiri takhala tikuona boma la malawi congress party mmene lachitira nkhanza amalawi komanso ife alahiri ktv tinali tikuona zipani zosiyanasiyana m'malawi muno ndi mmene zinkagwirira ntchito lero lino chipani cha utm chingabwere poyera kumanena kuti a Peter wa Mutharika atenge chipani cha utm mamembers a utm agwire nawo ntchito limodzi ngati nduna a Peter Mutharika ndi chipani chawo cha dpp akhala akupemba gwirizano ndi zipani zosiyanasiyana ndipo chinadzipereka kuti chigwire ntchito ndi zipani zosiyanasiyana koma chipani cha utm chipani cha udf chipani cha pp zipani zimenezo zinakanitsitsa kuti zipange alliance ndi chipani cha dpp kuti ziombole amalawi amalawi takhala tikuzunzika kwa nthawi yayitali takhala tikuzunzika ndi chipani cha mcp koma anthu amenewo anali- anakanika kuti apange alliance ndi dpp kuti aombole amalawi kumavuto amene akakumana nawo komanso amalawi tisayiwale kunena kuti tonse alliance kuti idzibwera kapena mcp kuti idzitenganso boma chifukwa cha chipani cha utm zinthu zasokonekera dziko muno kapena zinasokonekera dziko muno mu usogoleri wa mcp chifukwa cha utm utm yomweyo inakanitsitsa kuti iwombole amalawi utm yomweyo inali busy kumanyoza apm utm yomweyo inali busy kunyoza atsogoleri aku dpp lero a utm aja akufuna mpando akufuna maudindo ah, chibwana chimenecho a utm ndipo mulekeretu kuyankhula mbwerera za chibwana mwagwira ndi mwagwira ntchito ndi utm kwa 4 years malawi sanasinthe china chilichonse malawi akangoonongeka ndipo nduna za mcp nduna za utm zomwe zinali nduna nthawi imeneyo mwabera limodzi misonkho ya amalawi lero mukufuna maudindo ufiti chibwana chanu mulekeretu kuyankhula mbwerera zimenezo ku nthawi yomwe akhala akutoleledwa nduna za mcp nduna zinanso za utm zakhala zikutengedwa chifukwa zimagwira ntchito ndi chipani cha malawi congress party kwa 4 years musadzitenge ngati ndinu anthu abwino ndipo mmene munkapezera mavoti anu muja mavoti mmene munkapezera muja mavoti ochepa boma la tunthu munganene kuti ndinu mu... ndipo zinachita bwino chipani cha, U- cha, cha, cha, cha dpp kusachita mgwirizano ndinu a utm ndinu a udf anthu odzichepetsa Taona amalawi amene amatifunira zabwino amene amafunira amalawi zabwino kuli achina Davie Mbewe, a Enoch Chihana ndi amene akufunika maudindo. Simungapeze maudindo ku dpp chifukwa sitinachite nanu alliance, sanachite nanu alliance. Mulibe mphamvu ndipo musamayankhule mbwerera a utm munalibe umunthu munali muli bize kunyoza Peter wa Mutharika ndi okalamba ee amene ndi okalamba kumayankhula lero mnyamata wanu uja waluza mukufunanso kuti mulowe chamulusu ku dppko mayi kaliyati anali bize kumalimbana kuti azinyoza apm amanyoza apm muzingochita za chibwana zanuzo ku utm komweko za uhule zanuzo ku utm komweko koma zisafike ku dpp ku dpp kuli anthu anzeru achina Mwanamvekha achina Sulemani anthu ambiri mukuziwa nokha kuli achina gangata kumenekoko ndi ku dpp kuli azimayi anzeru kuli azimayi ophunzira osati mbutuma zisiru ngati zomwe zili ku utm ndiye pano osabwera poyera ngati ndinu angelo kumanena kuti mugwira ntchito ndi dpp ku dpp kuli anyamata ophunzira kwambiri osamayankhula zopusa musiyiretu kuyankhula mbwerera zanuzo chimenecho ndiye chibwana simunkafuna kuti muwombole amalawi koma munkafunitsitsa kuti amalawi azizunzika chifukwa munkamenya nkhondo kuti malawi congress party ikhale kupitirabe mmalawi muno ikulamula lero amalawi aja awomboledwa pa mavuto aja amene akakumana nawo aja amene munabweresa aja mukufuna kusomanso maunduna zachibwana eti kabambe a Kabambe inu a utm mumapeza mavoti ochepa zedi Atupele Muluzi amapeza mavoti ochepa zedi mayi joyce banda amapeza mavoti ochepa zedi lero mukufuna maudindo chipani chomwe munkachinyoza chija mmene ankayankhulira a Kaliyati mayi kaliyati kuyankhula mwauve Atupele muluzi kuyankhula mwauve zonse zija mwaziyiwala mufuna maudindo maudindo akupasani ndani nonse inu amene muli olephera olephera inu pangani alayasi olephera okhaokha Pangani alliance yanu. Palibe zopasidwa maundunazo ayi. Maunduna simukuwapeza, simukupasidwa. Inuyo a utm pangani zanu ndi a udf mugwire ntchito limozi. Mugwire ntchito limozi. DPP inatenga anthu ozindikira okhawo. Palibe kuzikakamiza ku DPP ayi. Inu gwirani ntchito yanu. DPP inatenga anthu ophunzira okhaokha oziwa ndale, osazikonda, osazitukumula, anthu odekha mtima. lero inatenga inagwira ntchito ndi Chihanatu sinagwire ntchito ndi utm ayi koma chihana